anafalisira ku mtundu wa munthu komanso mmene mtumikiyo amakhalira moyo wake ndiye pa aya namba 1 ya suratul muzammil pamenepo allah subhanahu wa taala akumuyitana mtumiki kunena kuti ya ayuha lmuzammil e iwe amene waziphimba ndi msalu pa aya namba 2 qumi llaila illa qalila imirira usiku upemphere kupatula nthawi yochepa aya namba 3 nisfahu awinqus minhu qalila upemphere theka lake kapena chepetsa thekalo pang'ono mpaka ufike chimodzi mwa zigawo zitatu za usiku ukupemphera au zid alaihi warattili lqurana tartila namba 4 imeneyo kapena wonjezapo mpaka ufike zigawo ziwiri mwa zigawo zitatu za usiku ndipo werenga qur'ani mofatsa lemba ndi lemba mmenemo ndi mmene tikuyambira tsiku la lero mawu amene allahu subhanahu wa taala akumuyankhula mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam nkhani imeneyi ndithu ikumuyankhula mtumiki sallallahu alaihi wasallam alladhi kana yatazammalu bithiyabihi awwalu ma jaahu jibrilu bilwahyi khawfan minhu kunena kuti nkhani imeneyi ikumuyankhula mtumiki makamaka pa nthawi imene mtumiki anali kuzifunditsa ndi nsalu yake tsiku loyamba kukumana ndi jibrilu alaihi salamu ndi kumupatsa wahyi

ndithu nthawi imene mtumiki sallallahu alaihi wasallama anamva mawu a jibrilu ndi kumuyang'ana jibrilu ameneyo akuti mtumikiyo anadzazidwa ndi mantha zedi ndipo anathawa anachoka kumene kuja chothawa kumphanga kumeneku chothawa kuthawira kwa mkazi wake khadija

anauzidwa tsopano zoti iyeyo wapatsidwa utumiki komanso uthenga wa chisilamu woti akuyenera kufalitsa kwa anthu mmenemu ndithu ndi mmene tikuyambira kunena kuti allah subhanahu wataala pamenepa akumuwuza mtumiki kuti ndithu akuyenera kuyima usiku ndi kumapemphera makamaka pa aya namba 2 kunena kuti qumi llaila illa qalila yani qumi lissalati fi llail wasalli llaili kullahu illa yasiran minhu kuti uyime usiku uzipemphera swala za sunna zimenezo ndiye ukuyenera kupemphera usiku wonse unless kapena kuti except kanthawi kochepa yani kuti nthawi yochuluka ya usiku ukuyenera kukhala kuti ukhale ukupemphera basi ndiye akunena kuti nisfahu awinqus minhu qalila au zid alaihi kunena kuti ukuyenera uzipemphera usiku umenewu hafu ya usiku kapena uchepetsa pang'ono kapena apo iyayi uwonjezera kaannahu yaqulu qumi thuluthai llaili au nisfahu au thulutha zikukhala ngati allah akumuwuza mtumiki kuti akuyenera kupemphera usikuwu uh, thedi ya usiku kapena hafu ya usiku kapena tinganene kuti kaya ndi kota ya usiku umene kuti mtumiki akuyenera kuti nthawi yambiri akhale akupemphera swala za usiku malingana ndi imamu ahmad komanso muslim uh, muli hadithi muzitabu za anthu amenewa yochokera kwa saadi bun hisham amene akuyankhula kunena kuti qultu li aisha kuti ine ndidayankhula kwa aisha mkazi wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam

kupemphera usiku wina uliwonse zinali faradhi kuti munthu akuyenera kuti azipemphera usiku azipemphera swala za tahajjud swala za usiku ndipo zitachitika zimenezi zi- atalamulidwa mtumiki kumayambiriro kwa sura imeneyi kuti akuyenera kumapemphera usiku akuti

zalamulidwa kuti anthu azipemphera usiku faradhi sanachulukenso nzeru zikanatheka maswahaba ena pamenepo kuyamba kupereka makompleni kunena kuti o basi ineyo nanga si usiku ndimafunika kuti ndikumane ndi mkazi wanga ndiye zikhala bwanji kapena kuti ananga usiku mesa ndiwogona ndiye ifeyo tikuyenera pamenepo tizipanga bwanji ayi ndithu sanachuluke nzeru ngati mmene timachulukira nzeru asilamu alero chilamulo chabwinobwino mtumiki walamula mahadithi ali very clear koma kupezeka kuti basi ayi ayi pamenepa tiyeni tione kuti imamu wakuti wakuti anati chani o pamenepa kodi nanga zitachitika motere zi- zingakhale bwanji iwe m'bale wanga tangopanga zimene mtumiki walamula mtumikiyo anali wanzeru kwambiri kuposa iweyo ngati anafika polamula zimenezo ndi kuti anawunikira ndithu ndikuona kuti muli zabwino zochuluka mu chilamulo chimenecho apa s- allah atangowalamula atangomulamula mtumiki nkhani ya swala ya usiku kuti azipemphera usiku wina uliwonse matahajudi amenewa mtumiki atangowauza maswahaba ake maswahaba anangofikira kunena kuti samina wa atana tamva ndipo titsatira sanachuluke nzeru ngati mmene timapangira lero lino ndiye hadithi ikupitilira kunena kuti akuti faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi haulan mtumiki anali kupemphera swala imeneyi ndi masahaba ake kwa chaka cha mtunthu hatta intafakhat aqdamuhum akuti mpaka na mapazi awo anayamba kutupa chifukwa chonena kuti amayima ndithu amapemphera nthawi yayitali usiku

ikhale swala ya tatawwu yani swala ya, ya sunna kunena kuti munthu atapanda kuisiya ndi kuti sangapeze nsambi chifukwa pamene inali ya faradhi paja zinali zonena kuti munthu kungoisiya amapeza nsambi koma apapa ikhalano ya sunna ah, kumapeto kwa sura imeneyi ndithu ah, allah subhanahu wa taala anayankhula ah, kumapeto kwa surati muzammil aya namba 20 anayankhula kunena kuti

kapena theka lake kapenanso chigawo chimodzi mwa zigawo zitatu za usiku pamodzi ndi gulu la omwe uli nawo yani pamodzi ndi masahaba ako ndiye akunena kuti wallahu yuqaddiru llaila wannahar ndipo allah ndi amene amadziwa bwino muyeso wa nthawi za usiku ndi usana alima allan tuhsuhu fataba alaikum ndipo allah wadziwa ndithu kunena kuti simungathe kuwerenga zimenezo choncho wakukhululukirani ndipo akunena kuti faqra'u ma tayassara min alquran ndipo inu mudziwerenga ndime imene yapepuka yochokera kuchani yochokera mu quran alima an sayakunu minkum marada wadziwa kuti mwa inu ena adzakhala odwala kuzawavuta kuyimirira ndi kuchezera usiku ku, kupemphera swala zimenezi uku akutani uku akuwerenga qur'ani ndipo ena azakhala akumenya nkhondo pa njira ya allahu subhanahu wa ta'ala ndipo ena azakhala akufunafuna mariziki choncho sizingatheke kuti inu muzingopemphera usiku wonse iyayi choncho inu usiku mukuyenera kuti basi muzipuma muzipemphera mm, maswala amene akufewerani angakufewereni atahajudiwo mwachidule timangofuna titsindike nkhani yonena kuti kumapeto kwake allah anazakupanga kupemphera kumeneku kukhala kwa sunna kupemphera kwa usiku kupemphera kwa tahajudi ndiye mmenemomo ndi mmene allah akutiuzira nkhani yokhuzana ndi tahajudi zomvetsa chisoni lero lino anthu ambiri sapemphera swala za usiku mwina mmwezi wa ramadhaniwu anthu amapemphera swala zimenezi za usiku timapemphera taraweh anthu amazukira usiku kumapemphera tahajudi imani inakwera koma zachisoni kwambiri mwezi ukangotha zikhala kuti zathera pompo mtumiki anamuwuza munthu wina kunena kuti ya abdallah kuti e iwe kapolo wa allah la takun mithlu fulani mithla fulanin kuti usakhale ngati auje kana yaqumu llaili kuti ankayima usiku kupemphera swala za usiku kupemphera matahajudi kenako anasiya kupemphera anasiya kupemphera swala za usiku Uthenga wathu ndi womwewu abale wolemekezeka kuti tiyeni tisasiye. Ngati tinayamba kupemphera swala zimenezizi, swala za tahajjud, swala za usiku zimenezi za sunna, tiyeni tipitilize kupemphera swala zimenezo ndipo tisasiye. Chifukwa lero zimakhalatu zachisoni, timalandira mafunso. Kodi she, kodi swala ya tahajjud imayamba nthawi zanji? kodi swala ya tahajudi ili ndi malaka angati mangoziwiratu kuti munthu ameneyu sanapempherepo tahajudi chibadwireni zimene zili zinthu zomvetsa chisoni chifukwa chonena kuti swala za usiku mtumiki anazichemerera kuti munthu swala zimene amapemphera usiku ndi swala zimene zili zokondedwa kwambiri pamaso pa allahu subhanahu wa ta'ala chifukwa chonena kuti usiku ndi umene allah amatsika ndi kubwera pa thambo loyambirirayi ndikumayankhula kunena kuti amene akufuna kumpempha amene akufuna kupempha chilichonse amene akufuna kupempha apemphe ndipo ine ndimpatsa imakhala nthawi yake imene ndiye iweyo imagine wadzuka usiku ma 1 koloko mucha ma 2 koloko mucha kuyamba kupemphera ndiye kuti definitely allah subhanahu wa ta'ala akuyankha inu ndi ine tili ndi mavuto ochuluka amene tikuyenera timudandaulire allahu subhanahu wataala choncho wonetsetsa m'bale wanga wolemekezeka kuti usiku ukudzuka iweyo ndi kupemphera ndithu ukuyenera udzuke usiku ndi kupemphera ndithu swala za usiku zimenezo zikhala zinthu zabwino kwambiri allah anawachemerera anthu amene akalowe ku janna anthu amene ana- anali wopemphera kwambiri swala za usiku ati tatajafa junubuhum anil madaja kapena kuti machesti awo kapena kuti nthiti zawo zimasala ma- maujeni ma- makama awo kapena kuti mabedi awo usiku ndipo amakhala bize kupemphera mtumiki atapasidwa koyambirira uja tanena kuti atapasidwa swala imeneyi kuti ikhale ya fardh amapemphera ati maswahaba ake pakana kumatupa miyendo komano kumapeto allah watimvera chisoni kunena kuti iyayi basi swala imeneyi ya usiku tahajudi imeneyi ikhale ya sunna tikukanikanso zomvetsa chisoni kwambiri ndiye pali nkhani ina imene akutiuza allah subhanahu wataala mu aya imeneyi kuti warattili lqurana tartila ndipo muwerenge qurani mwandondomeko yake yabwino warattili lqurana tartila iwerengeni qurani mofatsa mwachidule harufan biharufi letter by letter nkhani imeneyinso ikumakhala nkhani yovuta kwambiri anthu akamawerenga qur'ani lero lino amangowerenga ngati kuti akuthamangitsana ndi ndani ndipo pali anthu ena ndipo alibe nazo ntchito zonena kuti pali ndipo iwo sakudziwa zoti kuli

komanso moyilingalira ma aya aja azilowa mmutumo ndi kumalingalira akamatchula za moto allah subhanahu wa ta'ala inu ndikumampempha allah kuti akutalikiseni ku moto kumeneko ndikumalingalira za moto wa jahannam mukawerenga aya imene akutchula za janna ndikumalingalira ndikumampempha allah kuti mukafike kumalo kumeneko ku janna ndikumalingalira zokhuzana ndi janna tadabbur ikhalepo kulingalira za qur'an zimenezo ndithu ndi zimene akulimbikisa allahu subhanahu wa ta'ala koma zachisoni lero lino anthu ena ndithu ku qur'ani amangophwanya maharufu alibe nazo ntchito ndipo kuwawuza samamva ndi kumakulanso mitima zinthu zachisoni kwambiri wallahi zinthu zochitisa manyazi komanso zinthu zachisoni zedi zimayenera kuti ndithu munthu akuyenera kuwerenga qur'ani motsukuluza mtima komanso akuyenera kuwerenga qur'ani mofatsa kwambiri awerenge qur'ani mwa tafsiri ah, sorry mwa tartili aisha radhiallahu anhu adayankhula kunena kuti mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama akamawerenga qur'ani amawerenga mwasilole pang'ono pang'ono ndipo akuti mpakana mmene amawerengera zimakhala ngati kuti mwina swalayo kapena kuti su- ah, sura imene akuwerengayo ikhala ndithu yayitali kuposa ma chapter amene ali aatali kwambiri mu qur'ani yani kuti amawerenga mwaupeza mtima ndipo anasi atafunsidwa za kawerengedwe ka qur'ani ka mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama

ndimene amawerengera mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo pali mahadithi angapo amene mtumiki adayankhula pa nkhani yokhuzana ndi kuwerenga qur'ani mwaupeza mtima ananena kuti zayyinu lqur'ana bi aswatikum kunena kuti ikongoletseni qur'ani ndi mawu anu osawerenga qur'ani ngati kuti mukuwerenga zina zake yayi koma kuti muwerenge qur'ani moyinyadira ndi mawu abwino palinso hadithi ina adayankhulanso mtumiki kunena kuti laisa minna man lam yataghanna bilqur'an kunena kuti sali mwa ife munthu amene sama samapanga chanti mo- mwabwino kapena kuti samayimba bwino ndi qur'ani yani kuti amawerenga qur'ani mododomesa zedi akuti sali mwa ife munthu ameneyo amene samawerenga qur'ani mododomesa kutanthauza kuti munthu akuyenera ndithu kuwerenga qur'ani moyinyadira lero lino zikumakhala zachisoni kwambiri anthu ali bize kuyimba nyimbo basi munthu kuti ayimbe nyimbo apapa ndi kuti ayimba mame- au- ayesetsa kuti mamelodies uzawatsatizire bwinobwino akuti mokongolesa koma tiyeni mukawerenge qur'ani ngati mkamwa mwayikamo zina zake zomvetsa chisoni kwambiri kumachita kuti mtumiki anayankhulanso mwahadithi ina kunena kuti lakad utiya hadha mizmara min mazamiri ali daudi mawu amenewa amamuyankhula abu musa al ashari abu musa al ashari anali ndithu mnyamata amene amawerenga kwambiri qur'ani analinso ndi mawu abwino komanso anali hafiz amene analoweza kurani yonse ndipo ankawerenga bwino kwa basi ndiye akuti tsiku linake mtumiki atamvetsera kuwerenga qurani kumene amawerenga abu musa al ashariyi akuti mtumiki anazayankhula mawu amenewa kunena kuti laqad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali daudi kunena kuti ndithu mnyamata ameneyu wapatsidwa windpipe kuchokera ma windpipe a anthu a family ya daudi alaihi salam yani pamenepa amapanga refer kwa ndani kwa abu musa al ashari ndiye abu musa al ashari atamva mawu amenewa akuti adayankhula kunena kuti wallahi ndikanakhala kuti ndimadzi- ndim- ndimadziwa kuti inuyo mtumiki mwakhala mukumvetsera qur'ani yanga imene ndimawerengayi ndiye kuti ndikanayikongoletsa kwambiri pamaso panu inu mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndikanawerenga bwinonso kuposera pamenepo ndipo ibni masudi radiallahu anhu adayankhula kunena kuti kurani iyi musamayipange scatter musamangoyimwaza kurani ngati mmene anthu amamwazira mchenga ndipo musamawerenge mothamanga

musintha tanthauzo la aya mwachisanzo munthu suratu nas awerenge kunena kuti qul audu birabbi nnas ndikuzitchinjiriza kwa mbuye wa anthu ndiye wina chifukwa chokuti akuthamanga kakuthamangira kuti basi ayambe kuwerenga qul audu birabbi nasi wanena kuti birabbi nasi nasi iyo pamenepo wasintha meaning birabbi nasi wanena kuti mbuye wa amene ali woyiwala zomwe zimugwetseranso ku machimo chifukwa allah samayiwala chifukwa choti iweyo uku- ukuwerenga mothamanga taona mpakana wasintha chani wasintha meaning ya mu quran choncho ibn masudi amatilangiza kuti quran isamawerengedwe mothamanga ngati tikuwerenga ndakatulo iyayi koma anatiwuza kuti inuyo mukuyenera kuyima pamalo paliponse pamene pali podabwisa pamene mu qur'ani po mwawerenga ndipo mwamva mawu ena ake odabwisa inu pamenepo imani ndipo mulingalire ndi cholinga choti mtima wanu uziyenda limodzi ndi qur'aniyo ndipo ndithu zimenezo ndi zimene anatiwuza uh, ibn masud ndiye

komanso mawu okweza komanso mawu abwino osangalatsa kwambiri ndiyeno sufiyani ah, anayankhula kunena kuti mawu amenewa akutanthauza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallama amayitenga qur'ani kukhala chinthu chosangalatsa kwambiri komanso chinthu chonyadisa mmoyo wake pa dziko lapansi munthu msilamu ndithu kurani aziyinyadira izikhala chinthu chopanga proud of koma lero zikumakhala zinthu zachisoni kwambiri anthu kuwerenga kurani ngati akudwala achimwene bwanji pezeka basi munthu osasangalala munthu uzinyadira ukamawerenga kurani kunyadira ndithu ku chif- chifundo chimene anakutulutsira iweyo allah subhanahu wataala kukutsitsira pa dziko lapansi chifundo chachikulu chisoni chachikulu ndiye qurani imeneyo mtumiki sallallahu alaihi wasallam anayankhulanso hadithi kuchoka kwa abu huraira imene ikupezeka mu sahihu al-bukhari adayankhula kunena kuti la hasada illa fi ithnataini munthu asachite nsanje kupatula mu zinthu ziwiri kapena kwa anthu awiri rajulun atahu llahu lquran fahuwa yaqrauhu an- fahuwa yatluhu ana allaili wa atrafa nnahari kunena kuti munthu amene allah wamupatsa wamphunzitsa qur'ani ndipo amawerenga qur'ani imeneyoyo usiku ndi usana ndipo nsanje yake tikunena apa si yonena kuti muzimuchitira nsanje kuti ameneyo akuzitenga ngati ndani kuwerenga qur'ani ayi koma kuti nsanje yake izikhale yonena kuti allah akupange iweyo ukhale ngati munthu ameneyo kuti nawe uziwerenga qur'aniyo usana ndi usiku ndipo anadzanena kuti komanso munthu amene wapatsidwa chuma ndipo chuma chimenechocho amachipereka mu njira ya allah wa rajulun atahu llahu lmal fahuwa yunfiquhu fi sabilillah komanso munthu amene allah wampasa chuma ndipo chumacho akuchigwiritsa ntchito mu njira ya allahu subhanahu wa ta'ala pomapereka masadaka osiyanasiyana zimenezo ndithu ndi zimene akutiuza allah subhanahu wa ta'ala mu vesi imeneyi timalize ndi liwu la timalize ndi nkhani yonena kuti qur'ani ndi mawu ndithu amphamvu zedi ndi mawu olemera zedi ofunika ndithu kuti munthu wina aliyense aziwalemekeza chifukwa chonena kuti allah akunena kuti inna sanulqi alaika qaulan thaqila kuti ndithu ife tikuvumbulutsira iwe mneneri mawu olemera yomwe ndi qur'ani pamenepa ndithu chimene akutanthauza Allah subhanahu wa ta'ala ndi chonena kuti mawu a Qur'an ndi mawu ndithu olemera mawu amene sangawapange handle sangakwanitse kuwapanga handle Qur'an imeneyi sangakwanitse munthu kuipanga handle kupatula yekhayo amene ali ndi mtima umene uli wamphamvu kwambiri ali ndi chikhulupiriro chokhwima zedi yekhayo ndi amene angakwanitse kusatira malamulo a buku limeneli la Qur'an komanso ndikumayimvera kurani imeneyi ndipo matanthauzo ena akutanthauza kuti kurani imeneyiyi in its form muchilengedwe chake kurani imeneyi mmene ilili osati pepani sikuti ndi chilengedwe kurani siyolengedwa ngati mmene anthu ena amakhulu- amakhulupirira koma kuti mmene kuraniyo ilili ndiye kuti uh, ndi chinthu chonena kuti ndi cholemera komanso champhamvu zedi chonena kuti uthenga wa kurani ukamafika kwa mtumiki mtumikinso pena amabanika komanso ndithu zimaoneseratu pathupi pake kuti wo munthuyu akulandira ndithu chinthu chimene chili cholemetsa zedi ndipo uh, pali hadithi imene ikuchokera mu chitabu cha musnad al-imamu ahmad kuchokera kwa abdallah ibn amr yemwe akuyankhula kunena kuti ndidamfunsa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti ya rasulallah kuti bima tashuru kunena kuti mumamva bwanji nthawi imene revelation kapena kuti wahayi ukubwera kwa inu mumamva bwanji inu mtumiki wa allah

kenako mtumiki ndi amakhala chete pamene zimenezi zachitika ndipo mtumiki apitiriza kunena kuti ndipo palibe nthawi iliyonse imene wahayi umafika kwa ine pokhapokha ndinkaganiza ngati kuti tsiku limenelo ineyo ndimwalira chifukwa cha kubanika komanso kuzunzika kumene kumakhalapo nthawi imeneyo yani kuti kurani iyi imabwera mwamphamvu mawu amenewa ndithu amabwera mwamphamvu ndipo kumayambiro kwa sahihi al-bukhari kuli hadithi imene inalembedwa kuchoka kwa aisha imene akufotokoza kuti uh, al-harith bin hisham adamfunsa mtumiki sallallahu alaihi wasallam aisha ali pompo kunena kuti ya rasulallah e inu mthenga wa allah kodi wahayi umakupezani bwanji

uh, revelation kapena kuti wahayi ukamabwera kwa ine ndiye kuti ndimamva ngati kulira kwa belu ndipo zimenezi ndithu ndi zimene zimachitika kawirikawiri kwa ine ndipo nthawi imeneyi ikadusa ndithu imadusa pokhapokha kuti chilichonse chimene jibrilu wandiwuza ndiye kuti ineyo ndachiloweza chimenepo ndi- ndachiloweza chimenecho ndipo chili mu mtima mwanga ndiye kuti pamenepopo pamene zimapezeka kuti basi ah, kuvutika kuja kwatha kapena kubanika kuja kwatani kwatha pamenepopo ndipo akunena kuti nthawi zina mngeloyu amabwera kwa ine ali mu chifomu cha munthu ndipo amandiyankhula ndipo ine ndimatenga zimene wayankhulazo ndipo ndimazisunga ndipo aisha adayankhula kunena kuti ndipo ine ndidamuona mtumiki sallallahu alaihi wasallama akulandira wahayi ndipo chimene ndinapangira notice kuti mtumikiyo amalandira wahayi ndi thukuta limene limatulu- limatuluka kuchani ku forehead kwake ndithu zimenezozo ndi zimene timafuna tingomaliza kunena kuti ndithu Qur'ani iyi tisamayidelere ndi bukhu ndithu lamphamvu ndi bukhu limene ngakhale pamene amalandira mtumiki sikuti amalandira mwa easy iyayi koma kuti pamakhala ndithu magobo ndithu tikafika pamenepo timpempha allah subhanahu wa taala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani za chipembedzo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh